shoulders, shoulders, up, forward, up, clap hands two times, two times. takulandirani kuchokera kuno ku chambu primary school tikuyankhulira kuchokera mu standard 3a ya kuno ku chambu primary school tafika kuno kuti ticheze ndi mlendo wathu wa lero mpulogalamu ya cruise 5 temwani chilenga takulandira mpulogalamu ya cruise 5 zikomo kwambiri Nkhani ya Temwani Chilenga ndi nkhani yopatsa chidwi chifukwa chonena kuti kupatula kukhala mphunzitsi wa ku primary school wa standard 3, Temwani akuthandiza ana a pano pa sukulu ya Chambu Primary School, ana pafupi 2,300 komanso kumene akukhala akuthandiza ana osachepera 415. kuwathandiza munjira zosiyana siyana, ma school uniform, zakudya ndi zina zotero. Tikufuna timve zambiri za nkhani imeneyi. Ndikulandirenso kachiwiri komanso tithokoze kuti mwatipatsa class ino kuti tichitiremo program yathu. Zikomo.
um, poyamba kumudzi ndi kuti?

eya koma osati kwambiri chilankhulo chachi chitumbuka chitumbuka eya Eya. chitumbuka si ya ku Chitipa ku Chitipa ndi chilambya Ayi, koma kapena koko- chinyakyusa koko koma timayankhula chitumbuka chitipa yake itiyo kunthalire kunthalire Eya. kunthalire kuli chitumbuka kunthalire eya kwambiriso a Temwani chilenga akuti anakula chitumbuka chakunthalire akangopita kukaholide pang'ono katolera kuti pawo tiwiri titatu Koma nkhani imene tabwelera kuno ndi nkhani ya zimene ukuchita pano pa Chambu Primary School. Tifika kumeneko kuti timve zambiri, koma mwina tisanafike kumeneko kwenikweni, tingodziwa kuti wanena kuti unabadwa komanso unakulira ku Blantyre. Kwanu unabadwa anthu angati mu banja la kwanu?
Banja la kwathu Mm. tinabadwa anthu 7.
Okay. Iweyo kukhala wachingati pamenepo? Ine wachi 5. Wachi 5. Eh.
Tandiuza kuti moyo wanu kukula unali moyo wotani? Makolo amapanga chani?
makolo mayi anga anali aphunzitsi Okay. abambo anga amagwira ntchito ku, ku meteorological department Ah, okay.
Chabwino. koma anapanga retire panopa makolo anapuma Ndiye ali ku- ali ku Nthalire kapena anangopeza malo mu Blantyre momwemo basi kukhazikika. ah, ali mtawuni momuno Oh.
Chabwino. Tsopano ndamva kuti unachita maphunziro a utolankhani Kenakanso unadzachita maphunziro aku uphunzitsi. Tatiuza zambiri za nkhani imeneyi. Nditalemba mayeso a Form 4 ndinayambadi za utolankhani. Nde kenako ndinaona kuti kumbali ya ineyo ndinaona kuti sizindipindulira kwenikweni. Ndinaganiza zosiya. Ndiye nditasiya ndinagani- ndinayesera kupanga nawo apply za uphunzitsi Okay. ku DAPP ku Dowa then kupezeka zoti mwamwayi ndinatengedwa Okay. then nditatengedwa kumeneko inali 2013 nthawi imene ndimatengedwa kuyamba training then ndinamaliza training yonse mpaka na teaching practice mpaka na 2015 then After 2015 yo ndinakhala almost 2 years ndudikira ma posting then ndudikira ma posting ndimadikirira kaye mma private mu inali ngati ku St John's Convent School ku 47 ndinaphunzitsanso pa Bambino then after ma posting atatuluka mpamene ndimauzidwa kuti ndatumiz- ndatumizidwa kunoko ku Chambu Primary School imeneyo inali 2018 Ah, okay. eya Kusonyeza kuti ntchito yako yoyamba kuti akutumiza aboma ya uphunzitsi ndi panopo pa Chambu Primary. School. pano panayambira panopa pa chambu ndi mlendo wathu programu ya lero ya cruise 5 madam chilenga amene ndi temwani chilenga uh, nyimbo umakonda nyimbo eya kwambiri za mtundu wanji
nyimbo zomwe ndimakonda mm. Ndimakonda basi nyimbo zomwe zomwe iliyonse yomwe imandisangalatsayo zomwe zili zoti zosangalatsa basi. Nyimbo yathu yoyamba ikhala nyimbo yanji program ya Cruise 5? Nyimbo yoyamba ikhale ya Wambali Mkandawire.
Yes. Nkhujipereka. Temwani kwa munthu wa zaka 25 ndi zimene wachita ndi zimene ukuchita Sizikugwirizana kwenikweni ndi msinkhu wako chifukwa anthu ambiri amayembekeza kuti zimene ukuchita pano ndi zimene mwina azidzachita akadzakula kapena akadzapanga retire. N'chifukwa chake tabwera pano kuti timvetsetse kuti zinayamba bwanji. So tatiuza kuti wabwera kuno ku Chambu Primary School. Tandiuza kuti experience yako inali yotani utafika pa sukulu pano?
nditafika kufika- nditafika koyamba nditaona environment ya class ndi komwe ndikuchokera ndimatha kupanga compare komabe sindimadabwa kwenikweni nanga si awo ndi ma private schools onena Yes. kuti ana amalipira school fees chanichani and inoyi being school ya boma ok- yokhalanso mu rural kumapezeka zoti ana akakhala mklasi Ali bare ambiri, avala zovala zong'ambika, basi kakope anyamula m'manja. Nde ndimangodabwa kuti "Ah, ana awa nanga bwanji? Amapezeka zoti amaoneka choncho almost daily, zovala zija osasintha, kumaoneka akuda. Pochonga makope aja, makope ena kumaoneka kuti angotoledwa kwina kwake. Then ndimangodabwa, then ana aja ndimawapanga study pang'onopang'ono kuona kuti daily ana aja akungobwerabe choncho, sipakusintha china chilichonse. penanso mwina amatha kukhala mwina wiki yonse osabwera ku sukulu then nayamba kumacheza nawo pang'ono-pang'ono ana inu mumakhala ndi ndani kwanu a timakhala tokha makhala nokha makolo anapita kuti anamwalira basi nde ndimangowafunsa pang'ono-pang'ono choncho then ndinazati tsiku lina bwanji tizapite kumene mmakhala tikachezeko of course panali mmodzi amene ndimampanga follow kwambiri amene amadwaladwala pafupipafupi then kunazapezeka zoti anakhala two weeks asakubwera nde kunali ngati kuti kumulondola kwawo kukafufuza kuti kodi kwenikweni chavuta ndi chani then in the process of kulondola mwana ameneyoyo enawonso ndinali ngati kuti ndimafuna ndikadziwe kwawo then nakafika ana aja kwawo kumudzi kwawo kwa Ndodani Kwa Ndodani si ku 25 koma ndikufupi ndi kunoko kongofupikirako pang'ono inenso kanali koyamba kupitako nthawi imeneyoyo basi kufika ana aja kuti a timakhala kuno kuona nyumba zawo zimene amakhala kuona kuti mm, nyumba zosaoneka bwino nkomwe zosapasa chidwi basi then naonanso ana ena pompo pamudzi pompo akungoziyendera ameramera zimatsitsi kuti aoneseratu kuti ana awawa sapita sukulu amangokhala Then nayamba kumawafunsa ana aja, bwanji ku sukulu? Aaa ifeyo timasowa munthu otigulira makope. Then kumawafunsa kuti atapezeka munthu okugulirani makope mukhoza kupita kusukulu? Ana aja eya tikhoza kupita. Basi kupezeka zoti ana aja anali ndi chidwi nde nditalandira salary mwezi umenewowo coz imene ndinkapitayo panali pakati pa mwezi, ndinagula makope ndikupitanso kumudzi kwa ana kuja. Ana inu makope awa tagula tiyeni ku sukulu. Imeneyi inali program ya sukulu kuti pa sukulu pano pali program yoti mmalondola ana kumaona akajomba kapena inali initiative ya iweyo ngati munthu? Inali initiative ya ineyo sindinauzenso wina aliyense pa sukulu pano ndinangozinyamukira mwandekha Oho. kupita kumenekoko Okay. then ndikukaona kuti mm, mm, mm, anawa sizili bwino. sizili bwino azipita ku sukulu kufufuzadi kupezekadi zoti ambiri makolodi palibe anamwaliradi ena amakhala mwina ndi single parent, ena akusungidwa ndi azigogo, zija zonena kuti ana awadi ndipovuta kuti apeze thandizo. Kufika kumudzi kuja umafika kwa mwanayo kapena umafika kwa afumu kapena kwa makolo tandiuza because anthu ena mwina akhoza kukhala ndi chidwi kuti munthu kungofika basi mmudzi kuyamba kuyamba kupanga mobilize ana iyayi ndikupatsani makope nditani pamenepamene ndifuna kumvetsetsa.
nafikira kaye kwa mfumu chifukwa malo okuti eni ake sungangofikire kufika Aha. nafikira kaye kwa mfumu nafotokoza ine ndi mphunzitsi wapa Chambu pa ndabwera ndi ana awa ndi amklasi mwanga tinabwera kuzacheza kwawo koma ndaonanso kuti pali ana ena amene akuoneka kuti akungokhala akuti akusowa thandizo komanso anawo pakufotokoza kwawo akuti makolo awo anamwalira nde amakhala ana okhaokha amfumu aja anavomera kuti ndi zoonadi then ndinafunsa kuti ndiye inuyo ngati mudzi munachitapo chani pa anawa kuti kumbali ya sukulu ndi mathandizo ena ndi ena nde anayankha kunena kuti iwowo kumbali yawo amayesetsa akapeza kachakudya komano amangosowa ndi munthu owalimbikitsa anawo kuti apite ku sukuluko ndikuwapezera thandizo loyenerera komanso Anthu onena kuti sanaphuzire sukulu mudzi onse palibe amene anaphuzirapo ndiye zimakhalabe zovuta kwa ana aja kuti chidwi chenicheni chikhalepo chifukwa akamaona anthu akuluakulu sanaphuzire amaona ngati sukulu ndi yopanda ntchito ndithu. Sichinthu chophwekabetu koma kumutenga mwana kuti abwere ku sukulu especially ngati mmene ukuneneramu kutengera kuti Mwanayo akukula in a community and amaona zimene zimachitika anzake akusewera so pamayenera pakhale munthu oti azimugwedeza mwana uja kuti adzuke mawa asambe apite ku sukulu atani tandiuza kuti experience yako yakhala yotani kuwalimbikitsa ana ngati amene wawa kuti azibwera chifukwa iweyo ngati mphunzitsi uli kuno ku sukulu ukungoyembekezera kuti ana aja ndapatsa makope aja mwina abwera pena mwina sanabwere tandiuza experience yako yakhala yotani
Kwa masiku oyambirira zinali zovuta chifukwa chonena kuti ana aja sikuti kumudzi kuja amangokhalako. Ehe. Ambiri anali ngati kuti amangopitako kukamada madzulo ngati kokangogona. Koma nthawi ya kumamawa kumasana amakhala kuti akuyendayenda m'misikamu kumatoleza, kumatola mabotolo, kumagulitsa nde zinali ngati kuti anazolowera moyo umenewowo ndiye zinalibe zovuta kuti abwezeretsedwe ku sukulu mokuti kwa masiku oyambirira amatha kubwera ngati lero wiki osabwera kuzabweranso then ine pamene ndimauza kuti kodi mukatola kapena mukamagulisa mabotolo mumapeza ndalama zingati ah timapeza 50 kwacha 100 kwacha ena mpaka na 500 kwacha nde ndalamayo mumagulira chani timagula sopo timagula chakudya nde nauza kuti nditati ineyo ndizikugulirani zimenezozo mukhoza kumabwera ku sukulu ana aja eya tikhoza kumabwera then napezeka zoti basi ndikapeza kandalama ana aja kumagulira kumaona kuti ana aja akubweradi meaning kuti thandizodi ana aja limatani limasowa koma ena okuti okanika nganeno kuti kaya okanika kaya kuti anazolowera kaya street life amayendayendabe mpakana panopa koma ambiri amaoneka kuti thandizo limasowa nde after kupereka thandizolo anapezeka zoti ana aja anayamba kubwera ku sukulu mpakana panopa. nkhani ya temwani chilenga mlendo wathu mpulogalamu ya lero ya cruise 5 amene akuphunzitsa pano pa chambu primary school ku area 25 sector 8 Iyeyu ndi mphunzitsi wa sitandade 3 koma kupatula kuphunzitsa akuthandiza ana a pa sukulu pano komanso ana a kumene akukhala. Tikhala tikumva zambiri za mlendo wathuyu koma pano tipumile kaye tichite nyimbo yachiwiri. Tinaika Wambali Mkandawire poyamba nkujipereka, pano Eli Njuchi, Yeah. Maine. akuti maine kukonda kwa ah, mm, ndi wachinyamata musadabwe eh, mungoona nyimbo zake zimene akusankha eli njuchi akuti maine ndinamva kuti azungu ati amakuthandiza kapena anakuthandizako azungu Eya ndizoona. ndifuna ndimvetsetse pamenepo zinatheka bwanji kuti azungu adziwe zoti ukupanga izizi komanso kuti akuthandize tandilongosolera mmene zinakhalira mmene zinakhalira ndinajoyina group ina yake group imeneyoyo ndi ya ma teachers okhaokha okay nde ndinangojoyina kuti basi ndingojoyina mumadziwa zomangojoyina mmagulu mokungozijoyinira imene yachani ya whatsapp kapena facebook Ayi, kapena- Facebook group. oh, facebook Koma group. it was only for teachers. basi Okay, alright. nde ineyo ndinangojoina fana ndimakonda zomangojoina mmagulumo kuti ndiziona kuti a- akupanga post chani Ehe. basi ndizipanga like ma comments Ehe. then ntajoina group imeneyoyo basi tsiku limenelolo ndinapanga post picture ndili mklasi ndi ana then kunapezeka zoti anthu anayamba kuika ma comment kuti ah, where is this place anawa ndi akuti Ine basi ndimadabwa kuti anthuwo mayina awo amene amaonekera amaoneka zoti ndi azungu. Opanga comment pa chithunzi.
Opanga comment yo. Eh.
Pamene ndimadzazindikira kuti ah, I think group yomwe ndajoinayi muli azungu okhaokha. Ineyo ndangogweramo. Kenako basi kunapezeka zoti anthu ena anayamba kundi kundipanga ma message ku inbox. Eh. Akuti ah, ndi ku school kodi kapena is that an assembly or tatiuze kwenikweni what's happening ehe ine kumangoziyankhira Iwo amadabwa chani kwenikweni? amadabwa fa anawo amaoneka chigulu eh komano ndi zoti chinalidi chigulu Eh. over 250 in one class M- ukuphunzitsa mmene momo ndinangoima ndinangotenga selfie Ehe. koma ndinali kuti ndamaliza kuphunzitsa Eh. basi ndimakonda zojambula jambula Eh, eh, eh, eh. ndinatenga selfie eh Basi, ndi apana ndiye poti amadabwa. gulu lonseli ndi chani chikuchitika iwe kuti Amadabwa. ayi ndi kalasi imene Class. ndikuphunzitsa akuti anawo alipo angati that time Eh. anawo there were 268 in one class ndi amadabwa kuti is kalasi ya that mtundu true wanji? Eh. kapena anawo wangowatenga kwina kwake kungosonkhana nawo kapena is that the whole school ine ndikuti no it's not the whole school it's one class akuti oh koma you look very desperate ndi anawo kuoneka zoti anawo atambalala ena ali beya kwenikweni zimakhala bwanji azungu sangazimvetse za ku malawi Ndiye ya. ine kumafotokoza anawo amene mukuona beyawo sapato alibe ndimene zimakhalira kuno Eh, ndi akuti ah, nde iweyo umakwanitsa bwanji kuphunzitsa ana onsewo pakamodzi nde akuti nde ndikuti ah ndinazolowera ndi akuti nanga how can we help Eh. chimene ukusowekera ndi chani Eh. ndiye ndikuti ineyo chimene munganditha mukhoza kuthandiza anawo makope komanso mabuku then ananena zoti okay tikutumizira tipatse address yako ine ndinapatsa address yaja kenako basi kenako kunapezeka zoti after two weeks anatumiza ka parcel munali makope about 15 timakope ndithu tokongola tooneka kuti takunja ndithu eh, eh, eh. basi makope aja afika ndinasankha ana 15 wo nkuwapatsa Eh. ana aja nkuwajambula Eh. ndikutumiza ma pictures Atanyamula timakope atanyamulanyamula timakope Eh, akusekerera eh, eh. basi Kenako mzungu amene anatumizayo ataona kuti aah ndiye kuti ndi zoonadi ana awo ndi ndi a sukulu mwakuti mwakuti anali mklasi akuti okay, samakhulupirirabe ali "Mm, anthu awawo ati okay nditumizanso Eh. then anapezeka zoti anatumizanso kachikenanso anatumizano ulendo umene more than 50 Ehe. then basi amati makope aja akafika ana aja timafotokozera kuti inuyo ndi ambiri its not possible kuti aliyense alandire tizipereka pang'ono pang'ono ulendo wina tikachitikanso mwayi tizakupatsani ana aja basi amamvetsetsa ndithu eh. kenakono kunapezeka zoti amatumizatumiza nzungu uja kumatumizatumiza kenako anaona kuti a ndikuononga ndalama zambiri kuti ndizitumiza zinthu kutumiza kumalawi eh, from kutumiza United zinthu kunja States. ndi zodula kwambiri chimene tipange ndalama yotumizirayo bwanji ndizingokutumizira iweyo ndramayo anawo uziagulira uhum nde basi amati akatumiza ndrama ija basi ana aja kuagulira onse pakamodzi zimatheka aliyense kope cholembera kujambula kutumiza kujambula jambula malisiti kuti aone kuti

ndi gulu la aphunzitsi okhaokha koma a pa dziko lonse lapansi timakumana pa facebook pa paja Facebook kumacheza pamene paja macheza Ah. iwe nde Oh. like amathanso kunena ma challenges awo amene amakumana Eh, eh, nawo eh. nawo koma iweyo nde zaonjeza Eh, eh. ifenso timakumana ndi mavuto koma iweyo nde zikuona kuti zaonjeza nde amati aka, akanditumizira ma pictures amu class mwawo Eh. kuwaona mwina ana mwina 15 ngati ku college ah, basi tima desk tima laptop mbali mbali mu Eh, eh. zija zoti eh, And this eh. is my class Mhm, kuenda inu ku- kupita ukajambula klasi yanu Eh. alikoti ndasembule
timachita kuti koma dziko lapansi ndasembule kodi Eh. nde ndimati akapanga compare ndi ine amaona kuti mm, mm. yes yes, Awawa yes. koma aonjeza

eya ndinali nayo unali nayo kale umangosungira kuti nthawi inake Kungo- idzapeza kungozipangisira basi. Eh, eh, kuti ah, passport ngokhala nayo. Mhm. Osadziwa kuti idzagwira ntchito nthawi Osadziwa inake. kuti nthawi inake idzagwira ntchito ndiye kuti upite kunja zinakhala bwanji kuti ndipite kunja kumapezeka zoti amati akamatumiza zinthu muja Eh. amaonetsana koko eh. azungu okhaokhawo kuti Aha. munthu tikumuthandiza uja ndi uyu Eh. ana aja ndi awa bwanji tingosonkhana ndalama Eh. abwere kuno tizamve kwa iyeyo kuti kwenikweni zimakhala bwanji kwawo Iya, kumene iya. amakhalapo eh? zimakhala bwanji kwenikweni anawo Eh. plus anawo tikajambula kumamidzi kwawo kuja amakhala ndi chidwi Eh. ndi amafuna amvetsetse komanso Mm. panali azungu ena Mm. amene amakayikira kumanena kuti zinthu zina zimatha kungopangidwa create Ehe. ndikupangidwa post pa social media pamenepo ndikutheka kuti munthuyo amangojambulidwa mwina ndi anthu ena koma munthuyo palibe Is it possible kuti abwere kuti tione kuti ndi yemweyo tidzamuone ndi- tidzamuone tidzamugwire kuti ndi uyu ndi munthu uyu Mm. then kunapezeka zoti anasonkha ndalama ija kulipira air ticket akuti bwera kuno ku america moti nali osangalala kwambiri mpaka nakupita ku north carolina south carolina Koseko. florida kumeneko Virginia.
kayenda- eh, eh. kukadya mpunga wa- wa azungu what was the experience like koma kupita kumene kuja ko like mmene unenera mukuti kanali koyamba kupita utangotiuza kuti zi- mmutu mwako mumayenda zinthu zotani nthawi imeneyo ineyo ndinalosangala kwambiri koma anthu amandiopseza zoti uzabedwa iwe utengeka kwa nthawi yoyamba anthu mwangodziwana pa facebook ukatani kuti ndiye ndimati olo ndibedwe
ndipita ine basi ndikupita kaya ndikupita ndipeza.
ine olo mwandiona kamoyo kanga ndi komweka basi ndapita ine nde kunapezeka zoti ndinakanizidwa visa ku american embassy eh anandikaniza akuti kulibe kwa abale ako ena aliwonse ukatani anthu onena zoti wangodziwana nawo online yes zimenezo sitimalola eh eh for achulukadi atambwali kumeneko amakuitana iyayi kuli mwayi wa ntchito chanchani ukafika kumene kuja basi kukupha kugulitsa anandikaniza Eh.
then nayeseranso ulendo wachiwiri after ndafotokozera azunguwo kuti ndakanizidwa kuno visa Eh, ija eh. then anapezeka zoti okha anapeza ma means Eh. analumikizana ndi anthu kunoko direct Eh. kuti andithandizire Wow. Then inatheka visa ija then mu april ndinanyamukano kupita ku united states april 20 april 2019 2019 ah okay komano ndinkaopa Eh. nanga munthu sinakwereko ndege yes nazolowera makabazawa Inde. ndokangofikira ndiye mundege ku- akuti mangani malamba

Sindinalule. Komano ndinangokhala ndi mantha. Eh. Moti maganizo amene ndinkaganiza kuti koma itangoti yagwa. Eh, ndiye kuti koma ine ndathera Basi, pompano ine ndatheratu. basi. Eh, eh, eh. Kenako basi ndinangoti, ah, sukhulupirira kuti chinthu chachinganyamuke nkukateranso bwinobwino ya Usakhulupirira. kumati ayi china chake chichitika basi kenako basi tinanyamuka kukatsika ku ku ethiopia yes addis ababa
kufika kumene kuja kuonabe zoti mm, Zi- zikutheka mthu ine eh tafika malo ena koma ndimadabwa ndithu kuona anthu akuchita kuyenda mochangamuka muja Eh, kasi eh. anajaira iwe mene muli ndi apapa ndiye ndilowere kuti ndiye kuti ndilowere kuti kachikwama kali apa ndiye kuti basi nde ndimangowafunsa anthu of Eh. course ndinali ndi ujeni ndimaona pa ticket yomwe inalipo kuti Eh, apa eh, komano kuti ukafike no pa kuti ukatero, Eh, ukatero, yeah. eh. komano kuti no ndiyende no Uku- uku nde- kumene ndilo- kuku- ndilowere kuti kuti ndikafike Eh, apo plus zizo zokwerakwera za mmwambazi Eh, eh, eh, ma escalator Ish. kuti paine pamenepapa kodi chimenechi sichinditaya chimenechi
nde basitu kenakotu takwerano yopita no ku washington titafika kumenekoko timakhala ndi ma presentation osiyanasiyana okay kumafotokoza
life ya kunoko ya kumalawi kunoko mene imakhalira kuwafotokozera bwino bwino kuti zithunzi zimene mmaonazi it's not kuti the whole country ndi choncho no kuli ma areas ena they are developed kuli ma schools ena they are developed ana mkalasi amakhala ochepa kumalandira thandizo loyenerera tsopano kunoku ukuku ndi kumudzi Yeah. ana akenso akumudzi sangakwanise kukhala ndi thandizo loyenerera nde akufunika thandizo nde they asked kuti iweyo ukuona kuti ukabwerera chimene tingakupangire iweyo ndi chani chokuti chosonyeza kuti iweyo unali kuno wabwerera kumene koko trip yako yobwera ku united states Yapindula. yapindula Mm. chimene tingapange ndi chani then nafotokoza kuti madzi kulibe madzi mamidzi ambiri komanso kuli ma orphans amene akusowa malo okhala abwino then anapanga raise ndalama ndalama zija nditabwera ku malawi kunoku nditabwerera ku malawi kunoku Tinayika madzi mamidzi okwana 6 chifukwa Madzi amene mipopi kapena zijigo. mipopi Oho. chifukwa amayenda amayenda distance yayitali kuti Yes. akatunge madzi Yes. tinayika mipopi yokwana 6 then tinamanganso nyumba za ana amasiye Mm, nyumba zingati? nyumba nthawi imeneyo tinamanga nyumba 8 8.
Nkhanitu ndi imeneyo, nkhani ya Temwani Chilenga, mlendo wathu m'programu lero ya Cruise 5, mphunzitsi wa primary kuno ku Chambu Primary School, Area 25, Sector 8, ndi mphunzitsi wa standard 3, ndipo ali ndi zaka 25, koma wachita zinthu zimene anthu ena mwina sanaganizeko kuti angazichite yayi ndipo palinso zina zambiri zimene tikufuna timve koma padakali pano tipumire kaye tichite nyimbo nyimbo namba 3 Michael Jackson, We Are The World. We Are The World, kuyimba kwa Michael Jackson mpulogalamu yathu ya Cruise 5. akusungidwa amasiye onena kuti makolo onse anamwalira both parents Okay. nde pali ena onena kuti kholo limodzi ndi limene linamwalira Okay. nde pali ochepa chabe okuti makolo alipo ndithu onse koma ndi ovutika kwambiri kuti sangakwanitse kuti azipereka thandizo loyenerera Okay. kwa ana awo okay ndiye palinso ena ongothawidwa othawidwa kuti eya kuthawidwa mwina basi ku- makolo kuthawa ma responsibilities mwina ngati abambo anakana mimba Eh. basi amayi basi Anangosowa anango- basi. anangosowa basi mwana nkusiya
anthu oti muku- mukuchita mukuchita mukuchita chibwanatu kwambiri kuti kungothawa basi kusowa Kuthawa basi alipo of course ochepa ali am- basi amene adzo- adzionera kuti achita bwanji aona kuti atani ine si mwana wanga iya ine basi ndapita nde amapezeka zoti basi mwana wachoncho akungoyendayenda akungotola basi Eh. as a result akulowerera mwana uja akakhala ngati mtsikana anthu akumuonerera penanso kuyamba mchitidwe osakhala bwino Yeah. nde ndinaona kuti i think ana awawa asatayike azithandizika tsopano ku- ku sukulu kuno mali kuli ana ab- about 2300 eya amene wakhala kuwafikira ndi thandizo losiyanasiyana eya Z- umapatsa zinthu ngati chiyani kwambiri kukakhala kusukulu kunoko ndi makope zolembera ndi ma school uniform okay eya chabwino nanga awawa amene ali ana ovutikitsitsa oti ena ndi amasiye ndi zina zotero ndi ochuluka bwanji amene wawafikira padakali pano
amene ali okuti amasiye ovutikitsitsa alipo 285 okay onena kuti awawa ndi eh, mm. mwa njira ina yonse mm. akungoyenekera alandire thandizo yes umasiye wake momwe ndafotokozeramo kuti makolo onse mm -hmm. kholo limodzi yeah. nde pali ena onena kuti makolo alipo mm -hmm. koma banja linatha nde amayi anakwatirana ndi abambo ena nde mm. abambo enawo sakufuna kuti mwana wa- wa amene anaberekana ndi enawo Wopezayo. azikhala naye ompezayo asamakhale naye kapena mwina so amayiwo sakufuna kuti mwina kayaonetsere kuti Ali ndi ali mwana ndi kwina mwana, kwake, eh. ananama Eh. ndi mwana uja anapezeka zoti anampanga abandon anakamusiya kwa gogo wake anakamusiya kwa gogo wake kungomsiya kumene kungomsiya yekha basi ndapita ku banja ine Kungomsiya basi. iweyo u- u- uona Uona kuchita bwanji kukutani.
Mhm. ndi anawo ali magulu osiyanasiyana U- umagwira ngati ndi- ndi cha- ndi bungwe ndi ndi chani ndi basi umangogwira ngati iweyo temwani chilenga basi kapena pa- pali bungwe lina lake limene umagwira nalo ntchito tatandilongosolera pamenepo Ah, palibe bungwe lina lilonse limene ndimagwira nalo ntchito ndimangodalira kupempha kwa anthu kuti azipereka zinthu zimene akuona kuti pakhomo pawopo anasiya kugwiritsa ntchito Okay. zinthu ngati zovala sapato zofunda zinthu ngati zimenezo ndima akakhala zoti sa- akuona kuti sangazigwiritse ntchito ndimatha kupempha ndiye anthu amapereka ndithu pena ndikaona kuti anthu si nthawi ina iliyonse imene ndimapempha kwa anthu penanso ndimatha kungoona kuti apapa pakusowekera chakuti basi ndingopanga basi ndiye kuti mwina ndikakhala ndi ndalama ndikalandira salary muja ndingotengako kupangira zofunikirazo Nde amakupatsa ndalama zambiritu pa pa Chambu primary pano. Mwina salary Ayi, yonenepa so. kuno. Ayi, Nanga so. kumafika mpakana poti salary yo kudzisamalira bwino bwino kuti uzioneka kuti mtsikana othwanima bwino bwino. Kutenga Ayi. konso zina kuwagulira ana chanichani.
sizimatheka kuti ana onse aja athandizidwe pakamodzi Ehe. mwina timatha kungotengako mwina mwezi uno titengako 20 Ehe. mwezi winawonso choncho Oho. basi anthu akathandiza anthu enanso amatha kunena kuti ineyo ndikhoza mwina kungotumiza ndalama anawo agulilidwe zofunikira basi nde kuti ana aja tiwagulira Mm. anthu enanso apangako ngati mwina ma fundraising awa Ehe. mm, atipangirako Oho, ngati oho. Dr. Thandiwe Hara Yeah. anapangirako fundraise tinamangiranso ana ena amasiye Oho. nyumba Ehe. ndikuwagulira zina ndi zina zofunikira plus anthu enanso amathandizanso munjira zosiyanasiyana
eni nthaka akumathandiza kaya ndi aMalawi amene ali kuno kaya ndi aMalawi amene ali kunja dr thandiwe hara mukunena si ali ku united kingdom eh. ehe pamenepa tatilongosolera kuti thandizo kwenikweni umalandira kuchokera kuti ndi kuti amalawi
akuthandizanso kwambiri oh. chifukwa poyambirira nthawi imene ankathandiza azunguwo mm -hmm. amalawi ambiri samadziwa mm. especially amene akuthandizawa yeah. samadziwa mm -hmm. kuti kukuchitika zinthu ngati zimenezi okay. ena amene amadziwa amanyoza mm -hmm. amayankhula zipongwe ngati mukufuna kulemera mudyera ana mwakuti mwakuti sitingathandize zimenezo tiona kuti mufika pati ndi oterowo mangowapanga ignore komano akunjawo ndi akonkuno ena atadziwa anadziwa through thandiwe hara then anthu aja atadziwa anayamba kuthandiza ndithu kwambiri monena kuti panopa akuthandiza ndithu anthu amenewo
Kwa Amalawi amene angakhale ndi chidwi kuti athandize, amadzera njira yanji? Chifukwa ena amati ife tikufuna tithandize mwanayo, mungotipanga connect ndi mwanayo. Ena amati eni katunduyo pitani mukapereke. E, Anthu amakhala ndi ma approach osiyanasiyana. Eya.
Mm. ena akhala akubwerapo ndithu kumudziko nanga si kukayikira anthu ena sikumalephera ndi amafuna kuti akaone kuti kodi ndizoona Nde timati a bwerani akhala akubwera ndithu kukapereka kwa anawo okha, ena akhala akungotumiza katundu kuti apatseni ana katundu koma bola mujambule mukapatsa kuti tikhulupirire kuti anawodi alandiradi. Ena basi amangoimba mafoni kuti ineyo mwina ndikhoza kungotumiza kaya ndi ku Mpamba kaya ndi ku Airtel Money kuti anawo aguliridwe zimene akusowekera.
Wakamba nkhani imene ndili nayo chidwi kwambiri ya reaction ya Amalawi ena eh, atamva kuti kuli initiative ngati imene tandiuza kuti anthu amanena kuti chiyani.
anthuwo amanyoza kwambiri chifukwa ena amatha kuona ndithu kuti ana aja ongoyendayenda aja asinthika avala mayunifomu akamaona kuyenda kumati "Ah, ndi ana omwe aja awa ndi after kuti afufuzano kuti akuthandizidwa ndinewo amatha kumayankhula kuti mungofuna kuti anthu azikuthandizani muzilandira ndalama ndalamazo muzidya basi mulemere anthu ambiri amakonda zimenezo panopa muziajambula ana ovutika muziayuza ndi cholinga chonena zoti mupeze thandizo enanso pa facebook pomwepo amatha kundilembera message direct Kumangojambula ana ovutika ndi cholinga choti mupeze thandizo, zimenezo si zabwino zambirimbiri ndiye sindimalimbana nawo, ndimangowablocker basi kuti asan- asamaonenso chilichonse chimene ndikupanga. Ah, mwina amakhala kuti akunena zoona mwina umapangadi zimene akunenazo Ah, iya Si- chifukwa ndikanakhala kuti ndikufuna anawo kuwadyera sinkanayamba ndekha komanso sinkanafika point yoti yomayuza ndalama zanga sinkanafika point ya imeneyo. inali nyambo imeneyoyo inali nyambo kuti kuyuza ndalama yakoyo kuti Yeah. kuti anthu akhulupirire kenako akamakupatsa uyambe kuwadyera anthuwo Mm, komanso sibwezi ndikumauza anthu kuti mubwere nokha direct komanso nthawi zambiri simapempha ndalama kuti tikufuna ndalama tipangire zakuti zakuti ayi munthu achite kufuna yekha kuti ineyo i think bwanji nditatumiza ndalama koma kupempha anthu ndalama Masomphenya ako ndi otani? Temwani Chilenga. Chimene umafuna chitachitika kapena iwe ukamaona 5 years from now, 10 years from now kuti ine izizi ndikupanga at this scale koma mwina ndimafuna nditadzafika apo. Masomphenya ako ndi otani? Timafuna choyambirira titakhala ndi sukulu. especially kumene kumachokera anaku ndi kunoko ndikutali pang'ono ndikutalibe ndithu fa ena ndi ang'onoang'ono komanso timafuna kutakhala orphanage yokhazikika bwinobwino kuti anawo azitha kusamalika bwinobwino
one two Umaonetsetsa bwanji kuti ukuthandiza ana amene akufunikadi chithandizo? Chifukwa utambwaliwu wachulukira koma wachulukiranso mbali zonse. Alipo ena amene akhoza kungofuna kuti, ii, kuli Temwani awalipirira awalipirira fizi, iyayi kuli Temwani awagulira yunifomu, kuli Temwani awapatsa nsapato anawa, ndiye kuti makolo basi kusiya ntchito yawo kumangokhala pamenepa eti.
Hmm. Anawo ndimakhala kuti ndinapanga identify ndekha mhm. amene ndimathandizawo hmm. ndiye izo zongoti zadaladala izo zomangoti akathandiza mwakuti mwakuti hmm. izozo nde sindimalola monga ngati makolo ena amathanso kundipeza ndili ndi mwanayu mwakuti mwakuti ndimayamba kaye ndafufuza inuyo ngati kholo la mwanayu mwachitapo chani Ah, ineyo ndayesesa kumbali yanga koma ndalephera makamaka vuto limene lima- lim- limakula kwambiri ndi ndalama ya mayeso yes 500 kwacha mwana wina aliyense kuyambira standard 3 mpaka 8 amayenekera kupereka 500 kwacha pa temu yeah. nde amapezeka zokuti makolo ena akukanika 500 kwacha eh,
akukanika Nde as a result mwana uja amapezeka zoti wakanika wale, wakanika kulemba mayeso basi nde amangoti ah nde ndingosiya sukulu nde mwana uja samatani sabwera Mm. nde makolo ena amakhala akumabwera kumadandaula madandaulo ngati amenewo nde timafufuza kuti kodi khololi ndilovutikadi nanga ndilovutika mu njira yanji coz timakhala ma area zonse nde timaona kuti nanga tingathandize bwanji kwambiri timafuna kuti athandizike kwambiri mwanayo kuti asasiye sukulu nde pena timakambirana kuona kuti apapa tikhoza kutani mwina ngati sukulu tinkonena kuti mwanayu ngati akusowa ndalama ya mayeso asazatani asazaperekeso ngati kunoko kuli a examination amatha kuona kuti ana awawa ndiovutikitsitsa ndiye ndalama ya mayeso asamatani asamapereke Pamene tikumaliza kucheza kwathu, ungatsimikizire bwanji anthu kuti atati ali ndi chidwi choti akuthandize? thandizolo likafikiradi anthu amene akufunika kulandira thandizolo. Nkhani ya utambwali yomwe ija, nkhani ya accountability, iweyo ungatsimikize bwanji? Chifukwa ena amakayikira kuthandiza munthu. Chifukwa chake ndinafuna kudziwa kuti kodi ukugwira ntchito ngati munthu kapena bungwe. Mwina mukakhala bungwe amadziwa kuti pali oyang'anira za ndalama, pali wa administration, pali abwana, pali andani ndiye akhoza kubwera kunena kuti tione malipoti anu, tione mabuku anu, aona akhulupirira. Koma munthu Udzangopezeka kuti Temwanitu wasowatu uku. Anthu anapita anapititsa dzikatundu kenako Temwani sakuoneka Wathawa. wathawa atikayapita kuti ndiye kwanu ku Nthalire kuti akakupeze ku Chitipa ku Nthalire wasowera Wasowa, kunaka kumapiri sakuoneka. ali ku Misuku Hills. Eya. Tandiuza kuti how do you assure anthu kunena kuti iyayi aMalawi izi zili chonchi izi zili chonchi ngati mukufuna ngati simukhulupirira zili chonchi Tati- tatiunikira pamenepo.
Apopo ndikhoza kunena kuti choyamba amene akukayikira ndi bwino ngati ali ndi thandizo lofuna kuthandiza anawo angobwere nalo okha direct, abwere okha ndi thandizolo akapereke okha kwa anawo. Kudzera kwa iweyo. Kudzera kwa ineyo.
Kungowapanga link ndi Mwina anthuwo. kungowapanga link. Or Ehe. mwina kungowapatsa mapu Ehe. kuti muyende chonchi chonchi chonchi mukapereke. Choyamba akhoza kutero. Komano pali kukayikira kwina konena kuti pali anthu enabe olo utawafotokozera cha mtundu wanji sangakhulupirire, amenewo tingoti akhale abakayikira. Iyayi tilimbitse ti- ti- tilimbikitsenibe Chifukwa musa- nde- musatinyanyale iyayi.
Ah, chifukwa nde munthu kumbali ngati eneyo nde chonde musatinyanyale iyayi tilimbikitseni mutisinthe maganizo athu
Sikunyanyala komano pali anthu ena olo utafotokoza cha mtundu wanji pali mm. ena anathandizapo anthu ndikudyeredwa yeah. nde mwina mpamene no chinabwera chikaikaona chochuluka kuti a ineyo i think ndisazathandizenso anthu anthu amangofuna poti apangire benefit moto mwakuti amenewo mwina mm, sindizoti kaya kaya ndikutani kaya kuti akhulupirire mm. komano munthu kuti afuna kuthandiza ndibwino abwere yekha mm. olo akhoza kubwera ku sukulu konkuno kuti azaawone anawo olo kungowaona kokha olo olo osabweretsanso thandizo lina lililonse kungowaona basi kuti kodi anawo di nzoona olo kapena akazaona anawo osandiimbira ine phone kuzangonyamuka kwa yekha yekha munthuyo ndikupita nanga si nthawi zambiri anawo amakhala kuti ineyo ndili nawo mm. koma olo atafuna kungobwera payekha kukafikira anawo ndi thandizolo basi maathandiza sizimakutopetsa izizi koma kufika ponena kuti i ine i think kodi izi nkaziyambiranji nanga uphunzitse mupange masikimu malesson plan machani komanso ndiwe wachinyamata usangalale upite upange izi ucheze ndi anzako kenakonso iye ati ana uku mwakuti mwakuti ayi sizimatopetsa ndipo zimachita kundisangalatsa anawo ndikasiyana nawo sindimvanso bwinoyi ndimangolakalaka onsewo nditangowatenga basi nkumakhala nawo pamodzi Panopo ukuphunzitsa pano pa Chambu Primary School mm. and mmene mafunsira poyamba paja unanena kuti this is your first school kumene anakupangako post mm. komano ukugwira ntchito mboma anytime transfer ikhoza kubwera kukutumiza ku Chikwawa kapena ku Nkhata Bay So tandiuza kuti popeza it looks like kuti kunoko wapanga build ka bond pali ana amene mene unenera kuti umathandiza directly pena kutumiza kugwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwako pena kuwapanga link ndi ena sukhala ndi mantha kuti kodi ine atadzandipanga transfer zidzakhala bwanji ndimaganizapo ndi transfer ikhoza kundipeza koma itakhala kuti yakutali kwambiri ndikhoza kuyikana chifukwa choti transfer munthu uzikhala kuti wafuna iweyo kuti mwina kaya wasu- wasamuka kapena mwina pali zina zake zimene ufuna ukapange dera limenelo ndiye watenga transfer osati kungoti inu takupangani transfer pazi- patakhala zifukwa zomveka bwino pamenepo ndikhoza kuvomera koma zifukwa zosamveka sindingavomere ndikhoza kukana Eh, komano ena mwina nanga afunanso kuti akapindule nawo ngati ineyo ndimaganiza kuti apapa mwina amene atati timwana amene timutumize iye chaku- chakumudzi kwathu kwina wake ndiye kuti basi kumene kuchatu zawo zayera Basi, ena ena ndikhoza aziti, kupita. abwere kuno ameneyo abwere kuno ameneyo ndikhoza kupita ndekuti anawo ndekuti ndikhoza kuwasiya manja mwa anthu ena monga ngati pali maziphunzitsi ena ake amene amathandizira nawo kuti dongosolo liziyenda bwinobwino ndiye kuti mwina tikhoza kungokambirana ndi amenewo kaya amene osatakhala kuti apangidwa transfer tikhoza kuona koma kuti tipanga bwanji kusonyeza kuti pa sukulu pano pali maziphunzitsi ena amene anachita chidwi ndi zimene ukuchitazi amene anati- kwabasi Ehe.
kwabasi koma poyamba aziphunzitsi omwewo mwina ena amati "Mm, a Temwani inu Ama- Amajeda. Eh, amajeda. Eh, ah, kwambiri. Ah, talekani amenewo Ati ali- talekani kusowa kus- ku- ati ndi mwana nthawi imene tinkayamba kumeneko. Oh. Mwana uyu alibe ma responsibilities akusowa zochita ndi ndalama. oh eh Yeah. eh komati ndizoona umasowa nazo chochita ndalama Ayi.
zimakuchulukira Ah, iwonso ndine amenenso ndinali ndi responsibility yambiri ndineyo kuposa iwowo ati ndi mwana amene mulekeni ndi mwana alibe zo- akusowa zochita ndalama sanakhwime m'maganizo timuonera kutsogoloko Eh. ndi anaona kuti sindiku- sindikugiva ndikungopitirirabe We're winding up on Cruise 5 today with our guest Temwani Chilenga. I've got a set of questions which I'd like to ask you.

Pass.
Have you had a crush on someone? Yes.
Yes.
She said yes. Ndimetamalizia kucheza ndi Temwani Chilenga nyimbo yathu yomaliza khala nyimbo yanji. Ghetto child.